Dia dhuit agus fáilte go dtí píosa oibre 1. OK, so anseo tá taibhiú i gceist, taibhiú ar mo chaitheamh aimsire. Rinneamar taibhiú sa rang Gaeilge, ceart go leor. So, em, tá cead agat é seo a dhéanamh ar iMovie, mar ba mhaith liom pictiúir, ba mhaith liom dathanna, ba mhaith liom caint, agus ba mhaith liom téacs freisin. OK? So, uimhir a haon, scríobh amach an script. OK? Scríobh an script amach. OK? Ba mhaith liom féachaint ar an script sin.

i taibhiú, presentation, OK? Bhuel, féach ar seo. Seo an scéim anseo, scéim mharcála. So, em, obair fós le déanamh, work still to do. Níl aon phictiúr, nó dathanna. Tá níos lú ná seacht bpointí, there are less than seven points. Ag caint as Béarla. OK, so that would be ag eh obair fós le déanamh work still to be done eh go maith. OK, so cad é taibhiú atá go maith? os cionn seacht bpointí, more than seven points. Teideal agus beannú Ceart go leor, an teideal, mo chaitheamh aimsire. Beannú, Dia dhuit, conas atá tú, is mise Adam. Litriú maith. litriú, spelling, ag caint go soiléir, OK? So that would be quality, the the quantity might be small but the quality will be good, you'd have your teideal, your beannú, your litriú agus ag caint go soiléir, OK? Eh an-mhaith, an-mhaith would be níos mó ná deich bpointí eolais.

agus an chopail. Is duine spórtúil mé, is duine ceolmhar mé, mar shampla. Ok, sármhaith, foghraíocht gan locht, foghraíocht gan locht, perfect pronunciation. 15 phointe eolais ar a laghad. Ok, sin so a lán pointí eolais anseo. Pictiúir agus dathanna.

So, chonaiceamar na frásaí seo san obair, we have seen these lovely phrases in your work. Ok, lean ar aghaidh. So, seo an taibhiú anseo. Mo chaitheamh aimsire. Ok? So, tosaigh le beannú. Dia dhuit. Adam is ainm dom. Conas atá tú?

Cén cineál duine tusa? Is duine blank mé. Is traidisiúnaí mé. Is traidisiúnaí mé. Do you remember na cártaí? Rinneamar cártaí. Ok, so that's where this is going to come in really useful. Is, Is breá liom teicneolaíocht. Is aoibhinn liom a bheith ag imirt cluichí ríomhaire. Is breá liom a bheith ag éisteacht le ceol. Is breá liom a bheith ag déanamh ceol ar mo iPad ar Garage Band. Is breá liom a bheith ag seinm ceol. Táim, is duine ceolmhar mé, mar shampla. OK? So. OK. Anois. An teilifís. OK? So, inis dúinn faoin teilifís. So. Cén chlár teilifíse a thaitníonn leat? Ó, taitníonn chlár grinn liom. Is breá liom cartún greannmhar, mar shampla Spongebob Squarepants. Taitníonn sé liom. An chlár is fearr leat? Bhuel, mar shampla Spongebob Squarepants nó Friends nó The Simpsons. Ócé. agus an chlár is fearr leat, inis dúinn faoi sin, na carachtair, an plota, cá bhfuil an scéal suite. Ok? So, we're just scratching the surface, we're going over it, but there's loads of stuff you can write there, tá a lán lán rudaí faoi do chlár. Ok, cé mhéad uair?

agus an gramadach so. An aimsir láithreach, tábhachtach, éistim, féachaim, éirím, agus mar sin, ok? An chopail, is duine blank mé. Agus an focal uair, ok? Uair amháin, dhá uair, trí huaire, ceithre huaire, agus mar sin de. Ok?

aimsir láithreach, réimniú 1, réimniú 2, haon, a dó, siolla amháin, dhá shiolla, an focal uair, féach ansin, OK, an suirbhé, OK, all stuff that you can use, an maith leat a bheith ag léamh? is maith liom a bheith ag léamh, an maith leat, obviously don't bother having in the ceist, but is maith liom a bheith ag éisteacht le ceol, is breá liom, is aoibhinn liom, is fuath liom, is gráin liom, OK. a lán rudaí ansin. An template a rinne tú? Haigh, is mise Bob. Is maith liom an clár blank agus blank. Ok, cén saghas cláir? Ok, lán focal ansin. Ok, sceideal teilifíse, caint faoin teilifís. OK. Agus féach anseo. Cén sórt duine tú? Cén cineál duine tusa? An traidisiúnaí? Is traidisiúnaí mé. Is gníomhaí mé. Is imreoir foirne mé. OK. Agus a lán focal ansin. Iontach.